Madra ar strae. Thosaigh guthán póca Liam ag bualadh. Bhí fhios aige ón cheol go raibh téacs faighte aige. Tharraing sé an guthán as a phóca agus chonaic sé go raibh teachtaireacht ann ó ghrá geal a chroí, Síle. Bhí sceitimíní air an teachtaireacht a oscailt ach bhí díomá air nuair a léigh sé an drochscéal a bhí ann. Dúirt an teachtaireacht go raibh madra Shíle, Jojo, ar strae agus go raibh cabhair ag teastáil uaithi an madra beag caillte a lorg. Bhí brón an domhain ar Liam an scéal a léamh agus bhí imní air faoi shábháilteacht Jojo. Chuir sé freagra ar ais chuig Síle láithreach ag rá go mbuailfeadh sé trasna chuici chomh luath in Éirinn agus ab fhéidir leis. Gan a thuilleadh moille rinne Liam a bhealach chuig a stór. Nuair a shroich Liam teach Shíle, chonaic sé go raibh an cailín bocht trína chéile. Bhí deora á sileadh aici agus í go mór faoi bhuairt faoina madra. Thug Liam barróg di agus rinne sé gach iarracht í a shuaimhniú. Mhol sé di gan a bheith buartha agus d'iarr sé uirthi an scéal ar fad a insint dó. Chuir Liam an citeal ar siúl agus rinne sé cupán tae do Shíle. Shuigh siad síos ag an mbord agus d'ól Síle an tae. Nuair a bhí sí socair, d'inis sí do Liam faoin spórt a bhí aici le Jojo ar maidin sa ghairdín ar chúl an tí. Chuaigh sí síos baile ar feadh cúpla uair a chloig agus nuair a tháinig sí ar ais bhí an geata ar oscailt agus bhí Jojo imithe. Ní raibh cuimhne ag Síle ar fhág sí féin an geata ar oscailt nó ar tháinig duine éigin eile nuair a bhí sí thíos baile. Seans gur fhág siad an geata ar oscailt nó b'fhéidir gur sciob siad an madra. Níor thaitin an smaoineamh sin le Síle ar chor ar bith. Mhol Liam di gan bacúint le smaointí dá leithéid agus a cuid smaointí a dhíriú ar bhealaí teacht ar réiteach ar an drochscéal. D'aontaigh Síle go raibh an ceart ag Liam Rinne sí liosta de ghníomhaíochtaí dearfacha le tabhairt faoi chun a madra gleoite a fháil ar ais. Chuir sí glaoch ar an raidió pobail agus d'inis sí an scéal dóibh. Bhí an láithreoir an-sásta cúnamh a thabhairt di. Dúirt sí go gcuirfeadh sí fógra amach go gcloisfeadh muintir an cheantair faoi. Rinne Síle an scéal a fhoilsiú ar na meáin shóisialta lena cairde go léir a chur ar an eolas faoi. Chonaic roinnt dá cairde an fógra ar Facebook agus scríobh siad ar ais chuici ag geallúint go gcoinneoidís súil ghéar amach do Jojo. Chuir sí a huimhir gutháin leis an scéal sa treo is go mbeifí in ann glaoch a chur uirthi dá dtiocfaí ar Jojo. Roinn cuid dá cairde an scéal ar a bpróifíleanna féin leis an scéal a scaipeadh. Bhí Síle iontach buíoch as an tacaíocht a bhí á tabhairt di ó chuile dhuine. Nuair a bhí Síle sásta go raibh teagmháil déanta aici leis an méid is mó daoine agus ab fhéidir léi, bheartaigh sí dul amach le Jojo a lorg. D'fhág Síle agus Liam an teach sraithe ag. agus shiúil siad suas síos an tsráid ag féachaint go géar le haghaidh comharthaí an mhadra. Lig siad scairteanna amach os ard ag glaoch ar Jojo i mbealach mealltach. Faraor, ní raibh ag éirí lena gcuid iarrachtaí. Tar éis tamaill ag cuardach, bhí misneach á chailliúint ag Liam agus Síle. Bhí siad ar tí éirí as an gcuardach nuair a thosaigh guthán ag bualadh. Níor aithin sí an uimhir ach d'fhás dóchas ina croí, seans go mbeadh scéal faoi Jojo ann. D'fhreagair Síle go tapaidh. Bhí guth fir nár aithin Síle ann. Dheimhnigh sé go raibh an uimhir cheart aige gur theastaigh uaidh labhairt le Síle Ní Loingsigh. Dúirt Síle gurb í féin a bhí ann. Chuir sé é féin in aithne. Eoin an t-ainm a bhí air agus dúirt sé go bhfaca sé scéal Shíle ar leathanach Aoife, comhchara eatarthu. Bhí sé tar éis teacht ar mhadra beag agus bán agus bhí sé den tuairim gur fheil sé don chur síos a chonaic sé ar líne. Thug sé cuireadh do Shíle teacht chuig a theach le breathnú ar an madra le cinntiú gur Jojo a bhí ann. Thug sé a sheoladh baile do Shíle agus dúirt sí leis go mbeadh sí leis ar luas lasrach. Ghabh sí buíochas mór leis as an nglaoch a chur uirthi. Leathnaigh meangadh mór ar a haghaidh agus chuir Síle Liam ar an eolas faoin dea-scéal. Ar aghaidh leo chuig teach Eoin. Nuair a shroich siad teach Eoin, d'oscail sé an doras agus bhí Jojo taobh leis ar iall. Lig Síle liú áthais asti mar bhí sí cinnte gur Jojo a bhí ann. D'inis sí do Eoin gur mór an faoiseamh di go raibh a madra slán mar bhí sí iontach buartha go mbuailfeadh carr é. Chuir sí ceist ar Eoin cár tháinig sé ar Jojo. Dúirt sé gur tháinig sé air taobh amuigh den ionad áitiúil siopadóireachta. Ba léir do Eoin go raibh an madra ar strae mar bhí cuma iontach aisteach air. Bhí trua aige don mhadra scanraithe a lean abhaile é. Theastaigh uaidh an madra a sheoladh ar ais chuig a úinéir. Bhí Síle iontach buíoch as an aire a thug Eoin do Jojo, a laoch é. Nuair a d'fhill Síle ar an mbaile le Jojo faoina hascaill aici, bhí Mamaí agus Daidí seasta ag an doras ag fanacht uirthi. Bhí lúcháir orthu nuair a chonaic siad aghaidh ghliondrach Shíle. D'iarr Daidí uirthi an scéal ar fad a insint ach ina cheann ní mó ná sásta a bhí sé le Síle. Chuir sé an milleán uirthi gur imigh Jojo ar strae ar an chéad dul síos. Cheap sé gur cheart go raibh Síle níos cúramaí. Níor inis sé a smaointe do Shíle. Níor theastaigh uaidh an meangadh a bhaint dá haghaidh.